an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na o don an bɔra an ka video kɛ spécial abudulayi an bɛ ala fo k'ala barika da an kɛlen kɔ ka video kɛ abudulayi yɛrɛ jɛɲɔgɔn ni a bɛ telefoni materiyɛliw san a bolo n'a bɛ feere kɛ sugu la koyita ekutɛriw ni sarijɛriw ni batiriw a b'o san koyita min bolo koyita y'anw wele video kɛlen kɔ kɔfɛ ka video bila arasimas ka paji sanfɛ ko abudulayi ka video yira la ko arasibaci de bɛ ka anw su ko an ka video kɛ ale kan ko a mago bɛ arasibaci yɛrɛ de la i y'a dɔn ne bɛ to ka kuma fɔ n ka video kɔnɔ tuma bɛɛ n ko abudulayi ta in ye n ko denya de ye n ko a bɛ fɛ arasibaci de ka bɔ k'a jaabi n ko arasibaci ti bilakoro jaabi kuma bɛɛ abudulayi n b'o kuma f'i ɲɛna n ko arasibaci ti bilakoro jaabi ne y'o kuma f'i ye e t'i yɛrɛ dɔn bilakoro ye wa an bɛ ala fo k'ala barika da ni mɔgɔ bɛ fɛ ka lebu ayidara ko ten n b'a fɔ kuma bɛɛ ayidara ko dangaden ye mɔgɔ ye kuma bɛɛ a yɛrɛ de bɛ bɔ n'a lebu ye k'a yira diɲɛ na diɲɛ b'a tɔ lase o de ye abudulayi ye i ko fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen donc o fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen kunun e tun bɛ fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen na kunun abudulayi n bɛ segin a la e tun bɛ fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen na i ko hali bi a ma yɛlɛma maintenant a ma yɛlɛma fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen kunun e tun b'a la kɔni sɔsɔli t'o la ɔ a ma yɛlɛma mais mun na e bɔra a la bon maintenant n'i y'a sɔrɔ a tun ma ɲi mais mun na e kun donna a la sabu jugu den i t'a dɔn i bɛ kuma fɔ i b'i yɛrɛ minɛ n ko i bɛ kuma i da ka di i nɛn ka di ani i bɛ ko dɔn c'est pas même chose fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen an ka kuma in an ka an ka kuma in an ka an ka a c'est à dire an ka sɛgɛsɛgɛ an ka kuma in fɛsɛfɛsɛ quoi depuis kunu fo bi i tun b'a la kunu i tɛ se k'o sɔsɔ maliyɛnw y'o sɛbɛn ɔ mais mun na i tun b'a dɔn ko a ma ɲi i donna bon maintenant i bɔra halisa a ma yɛlɛma jɔn ye sabu jugu den ye cɛ e ɲɛngo den de sa ba ɲɛngo ɲɛ kelen den walahi baci t'e jaabi baci ɲɛngodenya de b'e la fɛn minnu b'a bolo jama bɛ ka girin ni min ka kan n tɛna video jɛ ni e bɛ se ka fɔlisen kɛmɛ ni dɔnkilisen kɛmɛ da mais e tɛ fɛ ka jama de ɲini ka di i bɛ ka n'a ka réseau ma ɔ maintenant fɔlisen kɛmɛ ani dɔnkilisen kɛmɛ da i ka jama ɲini ka d'u ma où est le problème i bɛ ka kuma i bɛ ka bu kɛ i bɛ ka dɛn kɛ i bɛ ka bo fara cɛ mɔgɔ tɛ ka tugu i kɔ mais mɔgɔ ɲini ka taa d'u ma y a pas de problème baci y'i sigi k'a ka kuma ninnu kɛ jama tugura a kɔ mais e ka fɔlisen kɛmɛ ni dɔnkilisen kɛmɛ da sa i ka jama ɲini ka d'u ma sabu juguden ɲɛngoden baci bɛ hɛrɛ ni daamu min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka girin a kɔ ɲɛngodenya de b'e la cɛ i t'o sɔrɔ sa i tɛna bilen e ka dɔ e bɛ yen de wa e ka dɔ k'o la yen nɔ walahi e i b'i buu kɛ i b'i bɛɛ kɛ i b'i kɔkɔkɔ kɛ sabu jugu denya i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ o kɛ yen dɛ hali sisan sa an bɛ ka video kɛ Baci bɛ mitini na kolokani a bɛna tournée daminɛ mali fan bɛɛ fɛ le 20 Diéma anw fɛ yen Kayes fan bɛɛ sabu jugu den i ye mun sɔrɔ i taara i ye tournée européenne publier i taara wa Baci taara diɲɛ fan bɛɛ fɛ o ɲɛngo denya cɛ tellement que cɛ tɔɔrɔlen bɛ ne ye sika ye Baci ka sa bi ɲɛngo den ala de ye Baci ta ka ye bon maintenant ni fɔlisen kelen dɔnkilisen kelen n'o o bɛ se ka jama da e ye jama ɲini k'o di IBK ma o de problème kuma caman kun i ye journaliste de i kalannen don Baci kalannen don Baci ka kuma a n'a ka kodɔn o de ye jama da la a n'a ka kɛwale i fana ka kɛwale n'i ka kuma n'i ka kodɔn ka jama ɲini ka d'i ma o de problème mankan tɛ yen donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ mali aw tɛna n bɛna le a tɛna mɛn sabu jugu den n bɛna le ɲɛ kelen den n'i y'a mɛn ko ba ɲɛngo de don ɲɛ kelen den ne de y'a fɔ e Baci hasiri denya de b'e la ɲɛngo den dɔ k'o la e bɛ yen de wa dɔ k'o la choquer pour éduquer spécial à toujours on frappe on continue buu bɛɛ bo fara kɛ i bo fara ka bo ci ɲɛngo den ne de y'a fɔ ɲɛ kelen ba ɲɛngo i ɲɛ ti ɲɛ kelen la hɛ n ka cɛ i ɲɛ in lajɛ ba ɲɛngo ɲɛ kelen den sabu jugu den dɔ k'o ɲɛngo denya la Ras Baci a ti kɔli fosi la a bɛɛ choquer pour éduquer frapper pour éduquer wa jamana in bi sɔn jamana in bi jɔ Baci jamana in bi jɔ ɲɛ salamu aleykum